Цӏыху гъащӏэ нэхъапэ зыри щыӏэкъым. Икӏи узыншагъэр ар Тхьэшхуэр къызэрытхуэупса ехъулӏэныгъэу зэрыщытым шэч къытрахьэркъым, уз гуэрым зэ къигъэгуэуэщхьэуахэмрэ цӏыху гъащӏэр псэзэпылъхьэпӏэм махуэ къэс къизыш дохутырхэмрэ. А ӏэщӏагъэм хуэпэжу бгъэдэтыфынухэри ар гурэ псэкӏэ къыхэзыхауэ цӏыхубэм я узыншагъэр зэтегъэувэныр къалэн нэхъыщхьэу зыхуэзыгъэувыжа дохутырхэрщ. Апхуэдэхэм ящыщу къэплъытэ хъунущ Тэрч район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкӏэ министерствэм и специалист-хирург нэхъыщхьэ Бахъсэнокъуэхэ Залим. Лэсчэн щӏыналъэм хыхьэ Арщыдан къуажэм къыдэкӏа Бахъсэнокъуэ Залим курыт еджапӏэ нэужьым, минитӏрэ тӏу гъэм,

Абы щыгъуэ доктор лэжьыгъэм щӏэздзауэ къызолъытэ абы лъандэрэ. Абы илъэс интернатурэм сщыӏа нэужькӏэ Москва Российская медицинская академия постдипломного образования жыхуиӏэм кафедрэ общей лазерной хирургии с курсэм гепатопанкреатобилиарной хирургии жери щыӏэт, завкафедрэ профессор Роберт Борисович Мумладзе жыӏэу. Ар больница Боткина жыхуиӏэм Москва щыӏэти, абы илъэситӏкӏэ сщыӏа. минитӏрэ ебгъуанэм щыщӏэдзауэ минитӏрэ епщӏыкӏузанэ илъэс хъухукӏэ. Минитӏрэ епщӏыкӏузанэм бжьыхьэм и пэм дей ар къэзухщ, абы и тхылъыр къызатижщ абыми сыкъэкӏуэжри, Аруан куейм, Нарткъалэ дэт сымаджэщым, хирургием лэжьапӏэ сыувщ аби, абы сыщылэжьа. Минитӏрэ пщыкӏуийм Налчык дэт Городская клиническая больницэ номер один жыхуиӏэм абы хирургием и унафэщӏу сагъакӏуэщ абым икӏи мы илъэс дызэрытым, минитӏрэ тӏощӏрэ зы илъэсым и пэщӏэдзэм мы Тэрч куейм дэт сымаджэщым сыкъагъэкӏуа сылэжьэну. Доктор ӏэщӏагъэри хирургиери къызэрыхэсха хъунур доктор ӏэщӏагъэр сэ зэи сегупсау схужыӏэнукъым. еджапӏэ курыт еджапӏэ къэзухыу адэкӏэ сыздэкӏуэнур къыхэсхын хуей щыхъуа ауэдэ чэзу сыщихуам щыгъуэ лейуэ сыгупсауи зыгуэр къыхэсхыну ауэдэ къыхэхыныгъуэ гуэр спэрытауи схужыӏэну. Сыздэкӏуэнур сщӏэуэ езыр-езыру ауэдэ хъуа. Ауэ хирургиер сэ сыхуейщ къыхэзгъэщыну, згъэбелджылыну хирургиер къыхэсхын хуей щӏэхъуар Нарткъалэ дэт сымаджэщым я хирургием производственная практикэ жери икӏи япэ курсыр къэзухауэ сагъэкӏуау, Маиров Арсен Михайлович жери икӏи а отделением унафэщӏу иӏа цӏыху хъарзынэ, хирург бэлыхь. Нобэкӏэ псэужкъым ар ди жагъуэ зэрыхъунщи, мис абы ар щапхъэ схуэхъущ, абы сыдэплъейщ абыми икӏи абы и хьэтыркӏэ хирургие гъуэгур хэсха хъуа. Дохутыр ӏэщӏагъэ къызэрыхэсхыным сегупсысакъым, сщӏэт жыбоӏэ. Ар апхуэдэу щытебухуар сыт хуэдэ ныбжьым уиту пщӏэжрэ? Схужыӏэну сщӏэкъым, а модэ ныбжьым дей модэ ӏуэхугъуэ къысщыщӏкӏэ, модэ ӏуэхугъуэ спэрыхуэщ абым икӏи абы иужькӏэ дохутыр сыхъуну сыхуейу мурад сщӏащ жысӏэу схужыӏэнукъым. Зэи нэгъуэщӏ гуэр сегупсысауи, нэгъуэщӏ гуэр къыхэсхыу моду дауэ хъунут зэзгъэзэхуауи схужыӏэнукъым.

щӏэ куэд, ди республикэм щамыщӏэ куэд тщӏыну къыдэхъулӏа. Абы щыгъуэ дэ а лэжьыгъэмкӏэ нобэкӏи зэрыщытыр ара къапщту щытмэ, пэрыту диӏэр нобэкӏэ ди министру щыт Къэлыбатэ Рустамт икӏи, абы и гъусэу, адрей сэ сымаджэщ сыщылэжьам, хирург щылэжьахэм я гъусэу, Апщацэ Ауес, а сэ сыщылэжьам унафэщӏ щыт, щытащ псалъэм щхьа, мис абыхэм я гъусэу Мы ди республикэм хирургием теухуау зэи щымыӏа, зэи щамыщӏа лэжьыгъэ щӏэ зыкъом тщӏа, щӏэ зыкъом къэдубла, щӏэ зыкъом лэжьыгъэм къыхэдгъэхьа. Арат икӏи, мис апхуэдэ щӏэ гуэр пщӏа нэужькӏэ, апхуэдэ щӏэ гуэр пщӏау ар цӏыхум сэбэп зэрыхуэхъуа, цӏыхум нэхъ тыншу и лэжьыгъэр зэрыщӏэкӏар плъагъу нэужькӏэ, мис ар гукъинэж хуабжьу пхуохъу икӏи хуабжьу гу хегъахъуэ абы. Зэрыцӏыкӏурэ дохутыр зэрыхъуным шэч къытезымыхьа Бахъсэнокъуэ Залым и щӏэныгъэм зэпымычу зэрыхигъэхъуэн, а къищӏамкӏэ и лэжьэгъухэм зэрыдэгуэшэн, нэхъ щӏалэӏуэхэм чэнджэщэгъу нэс зэрыхуэхъунум иужь итщ. Дохутырыр ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ, и ӏэщӏагъэм хуэӏэижьу бгъэдэтын папщӏэ, зэпымычу и щӏэныгъэм хигъахъуэу, къэхутэныгъэхэр иригъэкӏуэкӏыу, и къэухьым зригъэужь зэпыту щытын хуейуэ къелъытэ Залым. Залим Хусейнович, зэман кӏыхьлӏыхь ӏейуэ соцӏыху жысӏэуи зызымыгъэщӏэгъуэфынущ, ауэ а зэман къызэрысцӏыхуар, сызэрыдэлэжьакӏэ цӏыху зэтетщ, сымаджэ бгъэдыхьэкӏи ещӏэ, сымаджэ псэлъэкӏи ещӏэ, и ӏэнатӏэм теухуауэ псоми хещӏыкӏ. Зыгуэркӏэ сэ езым зыгуэркӏэ сеупщӏыну сыхуейми сытыну щытми зэи хьэуэ жиӏэнукъым. Сэбэпи хъуну, къыбгъэдыхьэнущ, еплъынущ, къыбдэӏэпыкъунущ. Лечением теухуауи, операцие жыхуиӏэм теухуауи къыбжиӏэнущ, дауэ нэхъ пэжу щытми, дапхуэдэу нэхъ тыншу сымаджэм щхьа зэфӏэкӏыну щытми. Сымаджэм темыухуауэ щытми, мыдкӏэ езы отделением теухуауи, ӏэмэпсымэ гуэрым теухуауи, зыгуэркӏэ сэ именно сэ си ӏэнатӏэм пыщӏауэ, зыгуэркӏэ сыбгъэдыхьэу, зыгуэр сыхуэныкъуэу жесӏэу щытмэ, зэи хьэуэ жиӏэнукъым, яужь йохьэри, икӏэщӏыпӏэкӏэ зэфӏигъэкӏыну яужь итщ. Сымаджэ, сымаджэхьэр нэхъ зыхуей хуэзэну щытми, абы яужь итщ. Уей, фӏы фӏэкӏа схужымыӏэну зэи а къысэгъза цӏыхуам телъауэ къриубыду абы теухуауэ зэи. Хьэлыншагъэкӏи сыткӏи апхуэдэу зэи зыкӏи срихьэлӏакъым, цӏыху зэрыбгъэдыхьэн хуей щӏыкӏэу куэди сэри сигъэлъэгъуащ, уечэнджэщу постоянно уепсалъэу щытми зыгуэри къыбжиӏэну, дауэ пщӏымэ нэхъыфӏми сыту щытми, лэжьыгъэ ӏуэху закъуэкӏэм, гъащӏэм теухуауэ сытуи куэди къыбжиӏэфынущ. Абы теухуауи сэбэп мэхъу ауэдэкӏэ. ӏуэху мыублэ блэ хэсщ жеӏэ адыгэм. Я нэхъапэкӏэ мыдей республикэм щымыӏа утыку щифхьэм, абы фыщыпэрыувэм, къыдэхъулӏэну пӏэрэ, къыдэмыхъулӏэну пӏэрэ, дауэ хъуну пӏэрэ жыпӏэу ауэдэ фегупсыса? Апхуэдэ гуэри дегупсысащ, апхуэдэ щӏыкӏэу ӏуэхум бгъэдэмыхьу щытмэ, апхуэдэ щӏыкӏэу къызэхъулӏэну пӏэрэ, дауэ хъуну пӏэрэ, мыр къызэхъулӏэн щхьа сыт хэлъын хуей, сыт сиӏын хуей, Дауэ мы ӏуэхум сыбгъэдыхьэну жыпӏэу, ар, а ӏуэхур зыщӏэу, зэтезублауэ абы ирилажьэхэм уемычэнджэщауэ, абыхэм удэмыплъеяуэ, абы я деж сымаджэ щылажьэ нэгъунэ укӏуэрэ а зэращӏым уемыплъауэ, а ӏэмалхэр къыумыхутауэ дэ ӏуэху упэрыхьэ хъунукъым. Икӏи къызэхъулӏэну пӏэрэ жыхуэпӏэ гупсысэр, ауэдэ ӏуэхущӏэ, ӏуэху къэмыубла ущыбгъэдыхьэм дей зэи ар зытебгъакӏуэ хъунукъым икӏи ар япэ ибгъэщ хъунукъым. Абы япэ ибгъэщу щытмэ, сэ къызэрыслъытэмкӏэ, ӏуэхури пхуехьэжьэнум, ӏуэхур икӏи екӏурэ ещхьу зэрыщытын хуейм хуэдэу и кӏэм пхунэгъэсынукъым. Апхуэдэу фызэчэнджэщыну, зыщывгъэсэну сыт хуэдэ ӏэмал фиӏэ? Хэт деж щыщӏэпсэу? ӏэмал диӏэ, дэ Ди къэралым хирургие лэжьыгъэм теухуауэ къатщтэнщ икӏи, чэзуукӏэ илъэсым зыбжанэрэ ирагъэкӏуэкӏ конференцэ дызэджэм хуэдэ. Абы, мис а лэжьыгъэр зыщӏахэр псори зэхуос, нэхъ щӏэныгъэ нэхъыбэ зыбгъэдэлъ, нэхъ лэжьыгъэ нэхъыбэ абы зыщӏахэм я ӏэмал зэращӏэр, ар къызэраублар, нобэкӏэ ар зэрызэрахьэр псорикӏи жаӏэ, псори уагъэлъагъу. Абы нэмыщӏкӏэ мастер-класскӏэ дызэджэм уэдэ щӏэх-щӏэхыу ярагъэкӏуэкӏ. Абдежым дей сымаджэм йолэжь, сымаджэм зэрелэжьыр плъагъуу, а сымаджэм елэжь дохутырым упщӏэ гуэр Къэхъуа нэужькӏэ упщӏэ ептрэ и жэуапыр къуиту, а сыхьэтыр зэрылажьэм хуэдэу асыхьэту ар уигъэлъагъуу щытщ икӏи абы фӏыуэ узегъэужь, абы иджы и ӏэмалым щыгъуазэ уещӏ. Абы нэмыщӏкӏэ дэ езым икӏи мис мы ди республикэм зыбжанэрэ едгъэкӏуэкӏа конференцэ дызэджэм хуэдэ профессор Егиев Валерий Николаевич жери икӏи хирургиемкӏэ нэхъ нэхъыбэ зыщӏу нэхъ лъэщхьэм щыщу ди къэралым исщ икӏи, ар псалъэм щхьа къедгъэблагъэ щэбмыкӏи, абы а мастер-класс жыхуиӏэм хуэдэ иригъэкӏуэкӏыу, сымаджэ елэжьу операцэ ищӏу, ищӏэр зыӏисыр жиӏэу, ди республикэм щылажьэ дохутырхэм нэмыщӏкӏэ мис мы ди щӏыпӏэ къедзахэм щылажьэ дохутырхэри къакӏуэрэ, ахэри еплъу апхуэдэу едгъэкӏуэкӏауэ щыта, абы куэд къыхэтхащ. Абы нэмыщӏкӏэ, Царьков жерикӏи профессор, институт колопроктологием щылажьэу ар къедгъэблагъэщ абым икӏи и лэжьэгъу щӏалэ ӏэзэ игъусэу. Ахэми махуитӏым и кӏуэцӏкӏэ сымаджэ елэжьу, операцэ ящӏу, нетӏэ зэрыжысӏам хуэдэу лэжьыгъэр екӏуэкӏыхукӏэ упщӏэ къэхъу нэужькӏэ упщӏэ иратрэ и жэуапыр икӏи ягъэлъагъуу икӏи къапсэлъу апхуэдэу екӏуэкӏа Абыхэм куэд къыхыбох, абыхэм иджы куэдкӏэ зегъэужьщ. Абы нэмыщӏкӏэ профессор Луцевич жери щыӏэщ. Ар япэ дыдэум Урысейм нетӏэ зытепсэлъхьа лапароскопие жыхуиӏэмкӏэ цӏыхум и шхалъэр операцэ зыщӏар ара? Ар ди къэралым нэмыщӏкӏэ Европэми къыщацӏыхуу, апхуэдэу цӏыху лъэрызехьэу щыт и лэжьыгъэмкӏэ. Абыи Нарткъалэ дыщылажьэм щыгъуэ нэкӏуауэ, абы сэ сыбгъэдэту псалъэм щхьэ операцэ ищӏу сигъэлъагъуу, къызгуригъаӏуэу апхуэдэу дэлэжьауэ щыта. Нобэкӏи мис ахэр хэту ауэдэ зыхуэс екӏуэкӏ нэужькӏэ, зэи ӏэмал диӏэу къэдгъанэкъым, дымыкӏуу, абы жаӏэр зыхэдмыху, абы жаӏэр зэдмыгъэлъагъуу. Езыхьэр икӏи къэтцӏыхуауэ упщӏэ гуэр диӏэ нэужькӏэ, чэнджэщ гуэр дыхуей нэужькӏэ, дечэнджэщыфу, деупщӏыфу дыщытщ. Щыщӏэвдзам къыщыщӏэдзауэ нобэ къыздэсым, абы щӏэуэ куэд къыхыхьа, нэхъ тынш, куэдкӏэ нэхъ тынш хъуа операцэ пщӏыну, операцэ пщӏам и мызакъуэу цӏыхуу зи ӏэпкълъэпкъ узыхэӏэбар зытеувэжу щӏэкӏыжыну нэхъ зэманыр нэхъ кӏэщӏ хъуа? Зэманыр нэхъ кӏэщӏ хъуа, итӏанэ псом япэ жытӏэну сызыхуейр, лапароскопие ӏэмалыр нэхъ пасэу ди республикэм щащӏу щытащ. Ауэ а зы ӏэмалымкӏэ зэлэжь узыфэмрэ лэжьыгъэ ящӏэмэ куэдкӏэ нэхъ мащӏэратэкъым, зы закъуэт къапщу щытмэ. Цӏыхум и зэзым нывэ ирищӏа нэужькӏэ ар ныкъусаныгъэ операцэ пщӏын хуейуэ щытщи, мис а зырат къапщу щытмэ ящӏыр. Ауэ нобэкӏэ. Дэ нэмыщӏи цӏыху мэлажьэ, дэ нэмыщӏи, тхьэм жиӏэм, цӏыхум заужьрикӏи, нобэкӏэ аппендицит жиӏэ кӏэтӏий нэфым дей пыт кӏэтӏий цӏыкӏум, мис ар сымаджэ хъуа нэужькӏэ ӏухыныр икӏи лъатэм елэжьыныр икӏи кӏэтӏийхьэм елэжьыныр икӏи лышх уз онкологие жыхуэтӏэр, ар цӏыхум къеуэлӏа нэужькӏэ абы уелэжьыныр икӏи грыжэ жыӏэу цӏыхум и ныбафэм ныкъусаныгъэ иӏэу зыгуэр къызыпхришауэ щытым дей Абыхэм елэжьынрикӏи зыкъом, зыбжанэ тхьэмщӏыгъум елэжьынрикӏи, сэ сщӏэ, лъатэм елэжьынрикӏи шхалъэм нэмыщӏкӏэ. Мис ахэр псорикӏи лапароскопие ӏэмалымкӏэ нобэкӏэ пщӏы хъуну щытщ икӏи дощӏ Тхьэм жиӏэм.

Илъэс ныкъуэ хъуащ зэрылажьэри, къызэрыкӏуэрэ. Мурад быдэ иӏэщ цӏыхум сэбэп хуэхъуну, я узыр нэхъ мащӏэ ищӏыну, дэӏэпыкъуну. А япэм ямыщӏ операцэ, а япэм ямыщӏу щыта обследованиехэр ещӏ езыми, нэгъуэщӏ дохутыри къригъэблэгъэну. Ди цӏыхур хамэ больницэ сымаджэщ къамылъыхъуэну, хамэ дохутыр къамылъыхъуэну, апхуэдэ мурад иӏэщи, ди гугъэщ къехъулӏэну. Зэрыжыпӏащи, ӏэмэпсымэщӏэ, ӏэмалыщӏэхэр къызэригъэсэбэпын иужь итщ ар. Езым къигъэсэбэпым и мызакъуэу и лэжьэгъухэри абы хуигъасэу, хуиущийуэ щыт? Иджыи хуегъасэ, иджыи къыздишащ щӏалэ. Щӏалэри лэжьэфу, зэгъусэу здэлажь, мыдрей иджыри къэс лэжьахэри егъасэ. Ӏейуэ мурадыфӏ иӏэщ, сэбэп хуэхъуну ди цӏыхухэм, мис мыдэ ди Терский районым ис цӏыхухэм сэбэп хуэхъуну и гугъэщи, дэри дыдэӏэпыкъунущ, къехъулӏэнуи дыхуейщ, ди сымаджэхэр куэд мыхъуу, сэбэп дыхуэхъуфу, я узыр хэмыужьыну, жьыуэ дгъэхъужыну ди гугъэщ. Тхьэм къригъэхъулӏэ ди нэхъыжьми. Упсэу, узыншэу Тхьэм фыралъагъу. Псэу. Ди хирургием зэхъуэкӏыныгъэ куэд дыдэ иӏэщ, аппарат куэд къытхуащэхуахьэщ, ди сымаджэхэри нэхъыбэ хъуащ, аппаратурэ нэхъыбэ зэрыхъурэ, ФКС-хэри псори тщӏыу хъуащ, лапароскопкӏэ операцэхэри ящӏу хъуащ, хирург щӏалэхэр нэхъыбэ къэхъуащ, ӏейуэ ӏэпщӏэлъапщӏэхэщ. Ди сымаджэхэр арэзыуэ щӏокӏыжхэр, ди райоными нэгъуэщӏ районхэми къикӏыу къытхуокӏуэхэр, операцэ япэм нэгъуэщӏ районхэм кӏуэу щытам иджы ди деж ящӏыжхэр псорикӏи, зэхъуэкӏыныгъэ сытым дейми дэнкӏи нэхъыфӏ. Дыхуейт зэхъуэкӏыныгъэ нэхъыбэу диӏэну ди районым, ди сымаджэхэр нэхъ ефӏэкӏуэну, нэхъ гъунэгъуу, жыжьэ мыкӏуэу псорикӏи дэ ди районэ больницэм щыщхьэщыкӏыну икӏи я уз щыщхьэщытхыну. Ар зи фӏыгъэр сэ си гугъэмкӏэ мис ди зи щӏалэгъуэ хирургыщӏэ къытхуэкӏуахьэр, ди главный врачыщӏэ Залим Хусейновичщи, Алыхьым иригъэфӏакӏуэ. Ди сымаджэхэми Алыхьым яхуэфэн щӏы къиуэдыфӏэфӏщ, ди гуапэщ. Дохутыр нэсыр зэрылажьэ унэтӏыныгъэм хуэӏэижьу щытын хуейм и закъуэкъым, атӏэ къекӏуэлӏа дэтхэнэ сымаджэми бгъэдыхьэкӏэ къыхуэзыгъуэтыфырщ. Зи узыншагъэм къигъэгузавэ цӏыхум сэбэп ухуэхъуфынукъым, абы дзыхь къыпхуимыщӏмэ, игу удэмыхьэмэ. Субботэм сыкъэгъуэлъа операцэ Зэлим сэ сищӏа Си зэзыр зэрыхуейм ещхьу къигъэкъэбзащ, сыхуэарэзыщ. Узыншэу Алыхьым игъэлажьэ, я щӏагъэм хиугъахъуэ. Цӏыхухэм псом хуэмыдэу адыгэм ди хабзэщ, къыщӏиубыдэху, узыр хэтӏэсэху дохутырым укӏуэн. Апхуэдэу дохутырым е щышынэу, е темыгушхуэу е дзыхь хуэмыщӏу къэкӏуахэм. Цӏыху къэс хьэл зырыз яӏэщ. Бгъэдыхьэкӏэ щхьэхуи къахуэбгъуэтыну тынш къыщӏэкӏынкъым. Дауэ уехъулӏэр абы? Нэхъыбэм декӏэ къапщтэу щытмэ, а лэжьыгъэ хирург хуэдэу пщӏэным нэхъ ӏейуэ къохьэлъэкӏ цӏыхум бгъэдыхьэкӏэ къыхуэбгъуэтыну. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сымаджэщым цӏыхур Зэжаӏэу жысӏэнщи, ищӏэн имыгъуэту кӏуэкъым. Ар зыгуэрым къимыгъэгузэвау, ар зыгуэрым иримыкъузылӏау, абы зыгуэр зыдимыгъуу сымаджэщым цӏыхур кӏуэкъым. Цӏыхурщ сымаджэм дей, цӏыхур сымаджэщым щӏэкӏуэн щхьэусыгъуэ къыбгъэдыхьа нэужькӏэ, ар абы нэхъ цӏыху губзыгъэрэ нэхъ еджарэ нэхъ цӏыху быдэрэ щымыӏэу щытым икӏи, ар зэрыт пӏэм икӏыу, и гупсысэкӏэр икӏи и акъылри зэрыщыт пӏэм икӏыу тэмакъкӏэщӏ хъункӏэ хъун. къэгубжьрей хъункӏэ хъун, гъринэ хъункӏэ хъун, шынэ къытекӏуу, а шынэ къытекӏуэм и щытыкӏэм зригъэхъуэжынкӏэ хъуну, абы зыри емыкӏуи хэлъым, абы зыри зэрани хэлъым. Ар къыбгурыӏуэу цӏыхум щхьэж цӏыху къэскӏэ бгъэдыхьэкӏэ къыхуэбгъуэту, ар нэхъ, иджыри жызоӏэри икӏи, ар нэхъ гугъу хъункӏэ хъуну, езы операцэр пщӏыным щхьа, езы дохутыр хуэдэу уелэжьыным щхьа, ауэ, Ара мыхьэнэшхуэ зиӏэр икӏи цӏыхум уэ удэӏэпыкъуну узэрыхуейр, цӏыхум уэ, дауэ, зэрыжытӏэнур, узэрыгуэтыр? Уэ абы сыт къыщымыщӏми, дауду мыхъуу щытми икӏи пэжу убгъэдэту абы удэгъуэгурыкӏуэну мы ӏуэхугъуэ къэхъуам теухуауэ, ауэду узэрыхущытыр цӏыхум къебгъэлъагъуфу щытмэ, цӏыхур и шынэми нэхъ къыбгъэдокӏ. Икӏи ӏуэху зепхьэным икӏи жыпӏэм едаӏуэ, мис мыпхуэдэу пщӏын хуей, сэ си закъуэ сыдохутырщ икӏи сэ си закъуэкӏэ мы ӏуэхур хъунукъым, уэ укъыздэмыӏэпыкъуу щытмэ, уэ зыхыумыщӏыкӏыу щытмэ, уэ лӏыгъэ зыхыумыгъэлъу щытмэ, дэ фӏым дыхуэкӏуэнукъымэ, е нэхъыфӏ дыдэм дыхуэкӏуэнукъымэ, жыпӏэу, мис ауэдэу цӏыхум ар къыгурыбгъэӏуэфу щытмэ, ар цӏыхум дей нэпхьэсыфу щытмэ, нэхъыбэм дей сэ гу лъыстащ икӏи цӏыхур икӏи и шынэри нэхъ щхьэщокӏ икӏи нэхъ тоужыж абым икӏи, Езыри нэхъ мэтынш, уэри удэлэжьэн нэхъ тынш мэхъу икӏи нэхъ фӏы къохъулӏэ уи лэжьыгъэр. Минитӏрэ тӏощӏрэ зы гъэм и пэщӏэдзэм Тэрч район сымаджэщым и унафэщӏ ящӏа Бахъсэнокъуэ Залым нэхъ япэкӏэ ӏуэхущӏапӏэ зыбжанэ щылэжьэну хунэсащ. А зэманым къриубыдэу и ехъулӏэныгъэфӏхэр къалъытэри, мызэ-мытӏэу щӏыхь тхылъхэр къыхуагъэфэщащ, Минитӏрэ пщӏыкӏуий гъэм Дунейпсо артистскэ комитетым къызэригъэпэща зэпеуэм и лауреати хъуащ. Ауэ хирург щӏалэм къызэрилъытэмкӏэ, дохутырым нэхъ и ехъулӏэныгъэшхуэр цӏыху гъащӏэр псэзэпылъхьэпӏэм къипшыжыфынырщ, цӏыхубэм сэбэп уахуэхъунырщ. Абы теухуауэ псалъэ дахэ фӏэкӏа зыри схужыӏэнукъым, сэ абы нэхъыбэрэ сыщрихьэлӏэр операционнэращ, операцэ зэгъусэу тщӏыуращи, Икъукӏэ ӏэпэфӏ пытщ, операцэ фӏы дыдэу ещӏ, мис мы лапароскопическая установкэ, лапароскопическая операцэ жыхуиӏэхэр фӏы дыдэу ещӏ, щаӏым дэбгъуэн щаӏым, езыр цӏыху хъарзынэщ, операционым дыщыщӏэтым дей удэлэжьэну тыншщ, медсестрахэми иджы щӏадзауращ, ахуэдэ способкӏэ лажьэуи ну, ярегъэлъагъу, къагурегъаӏуэ, псоми задрегъэкӏуф операцэхэр хуиту, гупсэхуу, тэмэму, мис ахуэдэу ирегъэкӏуэкӏ. Сэ къыслъысу абы и гъусэу солажьэ наркоз естуращи, сэ сыхуэарэзыщ. Алыхьым куэдӏейрэ узыншэу игъэлажьэ, щӏалэщ, лэжьэн щӏидза къудейуэращи, ӏэнатӏэ зыпэувар Алыхьым къригъэхъулӏэ, тынш Алыхьым щищӏ, ӏейу дыщогугъ ди больницэр къиӏэтыжыну, адрей районхэм датригъэкӏуэну, сымаджэу къакӏуэу хъуар хъужу, щӏэдгъэкӏыжу, дэри абы дригуфӏэу, Алыхьым куэдӏейрэ дыздигъэлажьэ. Тхьэм жиӏэ, ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, уэ мы сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу уолажьэ. Къапщтэмэ, зэман куэд щӏакъым, ауэ зэбгъэпщэну ухунэса къыщӏэкӏынщ, дохутыр къызэрыгуэкӏыу улажьэмрэ ӏуэхущӏапӏэ псо уи ӏэмыщӏэ илъу улажьэмрэ сыт нэхъ тыншу къыхэпхрэ? Къызэрыгуэкӏ дохутыру улэжьэну куэдкӏэ нэхъ тыншу хызох. Унафэщӏу улэжьэну куэд уи пщэ къыдохуэ. Абы уэ дэтхэнэ цӏыху зымикӏи нобэ унафэ къапщту, унафэ къапщтамкӏэ фӏы пщӏэну иужь уихьу икӏи фӏы Сымаджэщ псо къапщту щытмэ, абы теухуауэ фӏы гуэр къыпэкӏуу щытынкӏэ хъун. Ауэ ауэ къапщта унафэмкӏэ зы цӏыху закъуэ нэхъ мыхъуму щытми икӏи, ар е дупӏытӏэнкӏэ хъун, е зэран ухуэхъункӏэ хъун, е къыгурымыӏуэныгъэкӏэ ар псори къыгурыӏуэн хуей унафэщӏым жиӏэ псор унафэщӏым къызэрыгурыӏуэм хуэдэу къыгурымыӏуэнкӏэ хъун. Аращ икӏи лэжьыгъэ ищӏэм теухуауэ жысӏэра? Аращ икӏи апхуэдэм де е зыгуэрым и жагъуэ сщӏауэ пӏэрэ, е зыгуэрым зэран схуэхъуауэ пӏэрэ, е цӏыху къэскӏэ езым еплъыкӏэ иӏэж лэжьыгъэм теухуауи, унафэщӏ хуэдэу уеплъу, цӏыхум и лэжьыгъэр дахэу зэримыгъэзащӏэ къэплъагъункӏэ хъуну, къэпхутэнкӏэ хъуну. Ауэ езы цӏыхум ар къебгъащӏэ нэужькӏэ, езы цӏыхум зыри шэч къимыхьу, псори пэжу ищӏу, псори фӏыуи ищӏу, Езым хуэдэ зыри щымыӏэу къыщыхъу ауэдэ щыӏэщ. Аращи, апхуэдэм деи цӏыхум зэран ухуэмыхъуу, и жагъуэ умыщӏу, фэжагъуэ къыумыхьу, ар бгъэтэрэзынум, ар зыхуей хуэбгъэзэнум гугъу мэхъу. Аращи, куэдрэ уи щхьэ къохьэ, Нобэкӏэ зыгуэрым и жагъуэ сщӏауэ пӏэрэ, нобэ сэ унафэ къэщтамкӏэ, лэжьыгъэ сщӏамкӏэ пэжу сщӏауэ пӏэрэ, абы сэбэпынагъ цӏыхум къахуихьыну пӏэрэ е сыщыуауэ пӏэрэ жыпӏэу апхуэдэ куэд къыхохьэр абым икӏи Зэбгъапщэм, дауикӏ, нэхъ тыншщ доктор къызэрыгуэкӏыу улэжьэну. Уэ уи лэжьыгъэм нэхъыбэу гухэхъуэ къозытыр нэхъ уи лъэр жан зыщӏу хэлъу сыт къэплъытэр? Лэжьыгъэм сэ сызэрегупсысымкӏэ, ар сэ си закъуэкъым, дэтхэнэ лэжьыгъэр фӏыуэ зылъагъуу, лэжьыгъэр ипэкӏэ кӏуэтарэт жыӏэу щыт цӏыхури апхуэдэу щытщ, уи лэжьыгъэм зыгуэр мыхъуу, зыгуэр зэрыщытын хуейм хуэдэу щымыту Мис ар зэбгъэзахуэу, ар зэрыщытын хуейуэ пхуэщӏа нэужькӏэ, итӏанэ псом епэжкӏэ цӏыху уэ къыпщыгугъыу къокӏуэлӏар зыхуей хуэбгъэзэфа нэужькӏэ, абы нэхъ уи гу хэзыгъэхъуэн зыри хэлъкъым, лэжьыгъэ. Ар псом хуэмыдэу хирургием дей нэхъ ӏупщӏэ щохъу. Нобэкӏэ мис узэплъэкӏыжу щытмэ. Мис мыр сщӏэу щытамэ, мыпхуэдэу сщӏынтэкъым, жыпӏэу узыхущӏегъуэж къэхъурэ? Сызыхущӏегъуэж къэхъукъым, ауэ дерс гуэр къыщыхэсх къохъу. Дяпэкӏэ мыхуэдэу пщӏыуэ щытым нэхъыфӏщ, мыхуэдэу умыщӏэу щытым нэхъыфӏщ жысӏэу дерс гуэр къыщыхэсх къохъу. Нобэ сыт хуэдэ ӏэщӏагъэ къыхэтхым нэхъыфӏ жаӏэу курыт еджапӏэ къэзуххэм е къэзухахэм дохутыр дыхъун, дымыхъун жаӏэу егупсысхэ сыт хуэдэ чэнджэщкӏэ захуэбгъэзэн? Зэрыщытыр яжызоӏэ. Доктор тэмэму фылэжьэн хуейуэ щытмэ, цӏыхур къыфхуэарэзу фыщытыну фыхуейуэ щытмэ, гугъуи зевгъэхьын хуей, ӏуэху куэд ӏэщӏыб фщӏу, ӏуэху куэд ӏувгъэкӏуэту, фи ныбжьэгъути, фи нэгъуэщӏ зэштегъэути, спортти икӏи сэ сщӏэрэ зыгуэрти жыпӏэу ар ӏувгъэкӏуэту ӏуэху фызыпэрыхьам Нэгъэсауэ фыпэрыту фекӏуэкӏыу щытмэ, гугъу зевгъэхьыну фыщыту щытмэ, итӏанэр зыгуэр щыхъуну фи ӏуэху езыр зэрыщытыр яжызоӏэ. Ар нобэкӏэ къыдэпхьэхыу фӏы защӏэ жепӏэу, а гъуэгум тебгъэувэу иужькӏэ гуэныхь кърипхьыжынкӏэ хъуну кӏэщӏу жысӏэнщи. Цӏыхум игу щыуауэ, цӏыхум и гъащӏэ пкъутауэ. Аращи, зэрыщытыр яжепӏэм нэхъыфӏщ. Нтӏэ, мис мы ӏэщӏагъэ, дохутыр ӏэщӏагъэм хуэпэжу бгъэдэтын щхьа сыт хуэдэ хьэл-щэнэр цӏыхум хэлъын хуейуэ къэплъытэрэ? Псом япэ дыдэрау гугъуехьым щымышынэу щытын хуей, лӏыгъэ гуэр пхэлъын хуей. Псом япэжу цӏыху уи дей къэкӏуар дэ уз ӏэмал зимыӏи ди жагъуэ зэрыхъункӏи щыӏэщ, ӏэмал зиӏэ узи щыӏэщ. Узыр щхьэщумыхыпу цӏыхум и узыр щыбгъэтынш, тынш щыпщӏыфи щыӏэщ. Псом деи дохутырым и къару хурикъуу, дохутырыр фӏыуэ щытым, дохутырыр ӏэзэу щытмэ, уз псоми ӏэмал иӏэу щыткъым ди жагъуэ зэрыхъункӏи. Икӏи псом хуэди дрохьэлӏэ. Аращи, дауэдэ ӏэмал уримыхьэлӏауэ щытмикӏи, псом япэ дыдэрау цӏыху уи дей къэкӏуар нетӏи жысӏа, уэ зэрызыхэпщӏыкӏыр, уэ удэӏэпыкъуну узэрыхуейр, аб ар зыхуей хуэзэн щхьэкӏэ уэ зыри къызэромыгъэнэнур цӏыхум и фӏэщ пщӏыфын хуей икӏи и фӏэщ пщӏым и мызакъуэу абы ухущӏэкъун хуей. Зыри цӏыхум нобэкӏэ и узыфэ бгъэдэлъым теухуауэ хуэпщӏэфыну ӏэмал имыӏэу щытмикӏи, мыр сэ. къыздэӏэпыкъуну хуей, мыбы сэ дзыхь хузощӏ, мыр сэ къызбгъэдэтынущ, мыбы сэ сытри къысхуищӏэну хьэзырщ жиӏэу цӏыхум мис ауэдэу узэрыхущытыфыр ебгъэлъагъун хуей. Цӏыху сымаджэм ауэдэ ебгъэлъэгъуа нэужькӏэ сэ гу зэрылъыстащ икӏи а и узыр нэхъ тыншу щохъу, итӏанэ мышынэу, мыгузавэу, мыгужьейу нэхъ и щытыкӏэр зыгуэру мэхъу. Ди псалъэгъухэм зэрыжаӏащи, Бахъсэнокъуэ Залым езым и щӏэныгъэм, и зэфӏэкӏхэм хигъэхъуэным и мызакъуэу, и ӏэмыщӏэ къралъхьа сымаджэщыр зэрыригъэфӏэкӏуэным, цӏыхубэм сэбэп зэрахуэхъуным хущӏокъу. Дыщогугъ, мурад ищӏахэр къехъулӏэу, и ӏэщӏагъэм хуэпэжу иджыри илъэс куэдрэ лэжьэну.